Wawasfumu Wawasfumu lenda bwa ndi trending news yokhuzana ndi pastor ausi pastor ausi ndi pastor wamkulu amene amapanga perform ma miracles amachiza anthu osaona amaona amene ndi pastor otchuka kwambiri ku Nigeria ndipo anthu ambiri amamkhulupirira koma week yatha Sunday anapanga chipongwe mtsikana wina wake amene anam'buka kuti akapange acting ndipo mtsikana uja wampanga expose pastor ausi ndipo panopa pastoryu wamangidwa umu ndi mmene zilili. Wiki yatha Sunday, Pastor Ausi anakumana ndi mtsikana otchedwa Trinity. Anamuuza Trinity, ndimafuna ukapange act ku church kwanga ngati kuti iweyo ndi wamisala. Ndipo Trinity anavomera offer imeneyi. Koma anawachaja anthuwa 50,000 Naira. Pastor Ausi anati usavutike, tikupasa ndalama imeneyi. Koma choyamba mundipase deposit ya 10,000 adatero Trinity. Ndipo Pastor Ausi anamupasa 10,000 Trinity. Kenako Sunday anapita ku church kuja. ngati wamisala. Pastor Ausi anamuona Trinity patali ndi anayamba kuyankhula, muli mtsikana wina wake mu building muno. Satana anamumanga kwa nthawi yayitali koma lero amasulidwa ndipo lero alandira chichiritso. Kenako anatchula zina la Trinity. Dzina lake mtsikana ameneyu ndi Trinity. Trinity bwera kusogolo kuno. Anamuloza ndipo mtsikana uja anapita kusogoloko akupanga acting ngati wamisala. Anamupemphelera anachira. Anamuuza tsalira church ikatha ndikumana nawe. Ndipo Trinity anadikiradi. Church itatha, a pastor aja anamuuza Trinity, uziwa chani, ndalama yotsala ija sindikupasa panopa, dikira kaye ndiwerenge ndalamazi, nde zimene ndipange ndikutumizira ndalama yako, siya account yako, Trinity anasiya account number, anapita kwawo, anadikira koma pastor Ausi sanamtumizire ndalama Trinity, anali odabwa, anayesa kuwayimbira foni, foni yawo simagwira, pa WhatsApp samapezeka, anayesa kusintha nambala, phone yawo imapezeka, pa whatsapp amapezeka koma akangodziwa zoti ndi Trinity amene atumiza ma message-wo amamubloka ndi zimene amapanga nde Trinity anati okay chabwino ine sindivutika anapita ku polisi adawafotokozera apolisi mmene zinakhalira apolisi adamufunsa uli ndi umboni wina uliwonse ananena zakuti eya transaction ndinayo komanso ndi ndi ma voice note amene ankanditumizira pastawa anati okay umeneyo ndi umboni okwanira koma zimene tipange iyeyo anapanga zimenezi ku church ndiye tidikiranso tsiku limene azapite ku church akamapempherera anthu ife tizampeza anati okay chabwino ndiye dzulo sunday ali mkati mopempherera anthu mtsikana uja trinity pamodzi ndi apolisi anapita ku chalichi kuja atafika apolisi anawauza zokuti ausi mukumangidwa ausi anali odabwa pa mulandu wanji anafunsa mtsikana mumuziwa anati aa mtsikana ameneyu mukumuziwa ndipo mtsikana akuziwani Wiki yatha anali kuno. Munampempherera anachira. Mtsikana wake ndi ameneyu. Panopa tikukumangani chifukwa cha mtsikana ameneyu. Zambiri mukazivera kupolisi. Akuwatenga. Anthu a mu tchalitchi anayamba kupanga zivumbulu. Apolisi ananena zakuti, Tiloleni ife tigwire ntchito yathu mwamtendere. Koma mukatisokoneza, ife tikuwomberani. Ndipo mlandu palibe chifukwa ifeyo tikupanga self defense komanso tikuteteza chigawenga. Anawatenga Pastor Ausi n'kuwaponya m'chitokosi. Panopa amangidwa pa mlandu wopanga fake miracles. pogwiritsa ntchito anthu kumabooker kuti muzipanga acting ngati amisala muzipanga zakuti ndi cholinga choti azikopa anthu kutchalitchi kwawo ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro akuluakulu matchalitchi ndi akuchuluka ndipo ambiri akubwera pali matchalitchi ena akuchokera ku midima pali matchalitchi ena anthu ena ake akungowapanga ngati mabizinesi ndiye chonde akuluakulu ngati mufuna kumvera uthenga wa mulungu muzingomvera koma osakhulupirira tchalitchi osakhulupirira pastor-yo aa inuyo ngati mwapita ku chalichi ingomverani mawu a mulungu zimene mulungu akufuna zimene mulungu akukamba chifukwa ma pastor-wa ndi chongotengera ndi kalata chabe chongotengera mawu a mulungu nde iweyo usakhulupirire pastor ukhulupirire mawu a mulungu koma ngati ukhulupirire pastor nde uboyira fa pastor angathe kukukhumudwitsa fa pastor amapanga kuna kulikonse kothekera pofuna kukopa anthu zosatira zake amabuka anthu muzipanga acting ngati wamisala muzipanga acting ngati mudwala tizokuchizani ndi cholinga choti anthu azibwera kutchalitchi kwawo koma zonsezi zili mchabe nkhani yayikulu muzimvera mawu a mulungu amene achokera kwa pastayo fa iye angathe kukhala wachinyengo koma mawu a mulungu sakhala achinyengo sakhala onama aa akhala oona nde inuyo ingomverani mawu a mulungu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi